Anyị abịakwala ọzọ ịkọwara unu otu ihe eji mara ndị Igbo ihe dịka ịlụ nwaanyị usoro eji alụ nwaanyị ọkwa mụ na Chief nọ ebe a ọzọ Chief biko kelee ndị Igbo ndị Igbo na-ege ntị ekelela m unu eji m aha Chineke na-ekele onye ọbụla ka ejielu ntị ama aha m bụ Chief Boko Opara ke eji mara m ama wụkwanụ Chief Ọhazurume of Ebikoro 1 Okay. Ndewo. Em, oge ugbu a na anyị ga-achọ ka Chief kọwara anyị usoro eji alụ nwaanyị n'ala Igbo. Chief, biko kọwara anyị usoro eji alụ nwaanyị n'ala Igbo. ọ bụ ihe mara nnọọ mma na aghalụ na nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla toru tireni ịlụ nwaanyị ke eji ekwu ya n'okwu Igbo onye rute egbe egonye ya onye rute na mma egonye ya na nwoke ga-etoru na-etoru oge o bidoro si na ya achọọla ịlụ nwaanyị ọ ga-agwa papa ya na mgbe ya nne na nna ya ya gwa ha ha ewebata ya n'ime ụlọ sị nwa m elee nga akpa gị ha ị na-asị iji alụ nwaanyị ya egosi ha akpa. gwa ya gwa ha na anyị agbaziri akwado ha ga-ajụkwa ya ma o nwere onye ọ hụrụ ọ ga-alụ ọ- ọ- ọ- ọ- ọ na-alụ ihe ọ ga ekwu ee na ya nwere ọ bụrụ na o nweghị ọ gaghị ekwu okwu sị ya lụọ nwaanyị ka ọ gwachara nne na nna ya mgbe ha ịla nwụọ esusicha nwa ọnụ otu o kwesịrị nne na nna ya ga-eduru ya jewe obodo ọ na-alụ nwaanyị ha ga-ahụ nne na nna nne na nna ya ke mbusu wụ ihe anyị na-akpọ shehu ya wụ ije okwu asị ya wụrụ na asụsụ bekee wụ ihe eji akpọ ya introduction ọ wụ ihe mbusu a ga-emeso ejezie hụ na ya ekwuo ọrụ nwa meela ya so na ihe ọzọ dịka ahụ ha akụchaa ya ha alata so a ga-agakwa ka abụọ abịa ka ugboro abụọ ahụ ọwụ mgbe a na-aga kpọma ikwu na ibe ha bịa na nwoke ahụ bịara mbụ a gwara sị ụgwọ oge gwara ka mbụzọ ahụ ya abịakwa ọzọ na ọ bịala ịhụ ndị nwe ala ya pụtara na nwoke ahụ kwuru eziokwu sị na ọwụ nwaanyị ka ya bịara ịlụ ọwụhụ enyi ka ya bịara ime so ya na-emechazie ihe ndị ha ahụ o kwesịrị ime ka ahụ ka ha aga then onye nwa otu o jiri wụrụ sị na nne nwa ma ọ nna nwa ebighị ndụ a ga-ebu ụzọ leela nne nwa nwaanyị ma ọ nna nwa nwaanyị onye ka ahụ nwụrụ anwụ before tupu ememe ihe ndị ọzọ so na nwaanyị so ọwụkwanụ ma ọwụ nwoke nwụrụ a ga-azụta oke ọkpa donye ya mas ndị manụ agbakọ erie ṅụọ emechazie ka ahụ a na-ekwuba okwu sị nye ya ihe e dere ede ihe ndị iji alụ nwaanyị a na-enye ya enye ya ahụ ọ bara ka ọ bara na mịị ogbede ọ bara na mịị ogbede agafecha mịị ogbede abazie mịị ukwu na mịị ukwu ahụ wụ mgbe a ga-akpọ ikwu na ibe na ndị ọwụla nwaanyị ahụ ma nwoke ahụ metụrụ mana nwoke ahụ na nwaanyị ahụ si ụnụ ha bịa hụ otu ha nwa ji alụ nwaanyị ọ wụrụ mgbe ụfọdụ n'obodo ndị ụfọdụ eji akpọ ya ịgba nkwụ ya gwa ndị ndị ka ọzọ asị na abịa kwụ ụgwọ isi nwaanyị so ihe na-eji akpọ ndị manụ mgbe ahụ bịa lee wụ adịghị ama ama echi ile ya adịhụ ka ị ga-asịkwa na gị nọ nga ahụ ihe erute eme so ọwụ ya wụ ihe mere eji akpọ ndị manụ so ha bịakwa n'oge ahụ bịa kwụmakwanụ ụgwọ isi ahụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ e ji ahọrọ mmadụ n'ama n'ama ma ọ bụ n'ụlọ n'ụlọ baa n'ime ụlọ a na-akwụ ụgwọ nwaanyị isi nwaanyị na-esi e ji aba n'ime ụlọ ma ọ bụ n'azụ ụlọ bụla ha ah, ndị ọgọ na ndị ọgọ ha baa ya esusuo ọnụ ihe susutere ha ọnụ anyị na-echezi ha fụtazie ha agwazie anyị sị na ha eme- na ha haziele hụ na ahazicha nwee ihe ọzọ nene ọ na-awụ nri na mma oriri na mgbari agawa n'ihu sị chineke mere ebere ya gaa n'ihu ọ wụhụ ihe a gagaziri n'ụzọ kwụsị so otu a wụ usoro e si alụ nwaanyị na n'igbo ọ wụhụ ọ pụtara n'ụzọ bụrụ ụkpara o nwekwere ndị na-abịarute na ha hụ nwaanyị na ha mma ha ga-akpọrute ya ụlọ ha ga ma chira ama ebe ahụ lụlọgama so ndị ụlọ na agahụ ama ụka afụrụ mgbe ụka afụrụ ụka afụzie ya mata sị onye alụla nwaanyị na ọ wụ dịka aga ịgaga ihe anyị ka ga-awụ nne na nna ga-agọzi nwa ahụ ha gọzicha nwa ahụ ha ga-ala n'udo bidozie ndụ ọhụrụ nke nne na nna kwadoro ka ha gaa Ọ ya bụ ihe usoro e si alụ nwaanyị n'ala Igbo. Em chifu, dịka i si akọwa, i kwuru sị a- akwụcha ụgwọ isi nwaanyị. Ọ akwụcha ụgwọ isi nwaanyị akpọrọ ya lawa ka ọ akwụcha ụgwọ isi nwaanyị. Because ana m anụ mkpa akwụcha ụgwọ isi nwaanyị a sị nwaanyị laa n'ụlọ di ya lọtahụ echi lọtahụ echi echi ya bịa bịa. Nọ- But isi- otu chukwu iwu dami ịkwụcha ụgwọ isi nwaanyị ya kpọrọ ya laa ị lụọla nwaanyị. ihe e kwuru ajụjụ ị jụrụ dị mma ihe niile dịkwa n'usoro n'usoro ọ bụrụ na nke bu ụzọ ahụ nke bu ụzọ ahụ ije nke bu ụzọ ahụ ha gara m kpọrọ introduction n'okwu bekee ị ga-akpọ nwaanyị gị n'ala ihe ọ wụ wụ na nwaanyị ga-agwa nne na nna ya sị na o nwere ndị ga-abịa n'ụlọ ya n'ụlọ ha na ọ ya ka mgbe ọ chọtara hụ na emecha ka ahụ ha alakpuo agaghị akpọ nwaanyị na alakpuo ọ ma ọ bịara aka abụọ emechazie ya akpọrọ ya mee nka n'ezi ya wụ na nwoke ekwuola eziokwu sị ọ nwaanyị ka ya bịara ịlụ ọ wụhụ enyi ka ọ bịara ime ya na emechazie ka ahụ sị okay nwaanyị soronụ di gị jee lee n'ụlọ gị n'ụlọ ị ga-ebi mara ma ị ga-ebi ebi na ị gaghị ebi ọ bụ ya wụ na o so onye nwoke lakpuo then a na-ama- a na- a nọ ọnwa nke bu ụzọ o nwere ike o nwere obodo ọ na- ọ na-awụ ihe ga ha anọ wụ otu izu o nwere obodo ọ ga-awụ ihe ọ ga-ha anọ wụ abalị nnọ so ya nọọ otu izu ahụ a ga-ebunye ya mmanya aka abụọ biya ihe na-aza ndụ ndụ anụ ndụ ndụ ndụ anụ ahụ anụ gbara agba chejie sorry yibe ya efe ọhụrụ efe ahụ o jiri jebe awụ efe ọ ga-eyi na alakpu so enye ya ndụdụ anụ ahụ be ya mmịị ahụ sị ya laa jee gwa papa ya na ome ya ma ọ wụ nne na nna ya ma ọ wụ ma ọ ụmụnne ya ma ụmụnna ya so nụ nga ahụ echi ahụ ha na si ya buru ha eji enye ha ya ya na-alaruo n'ụlọ je ha ya echi ahụ nga ahụ ka a ga ha azụrụ na ajụma ya ajụjụ sị ebe ahụ i jere ọ dịkwa gị mma ị ga-alụ alụ ma ha ga-alụ ịsanye nwa ma ịsanye ahụ na so ya na gwachaa ha sị na ọ rị ya mma nga ahụ ka a ga-azụrụ gbuo were anụ ndụdụ anụ ahụ gbujaa ya were ebe ahụ ji gụfee ya otu o kwesịrị hụ ṅụchaa ya tachaa ya ajụjụ ahụ ọ bụrụ na ọ ga-alụ alụ echi ahịa ndị ka ahụ mara ya bịa weta hụ ebele ahụ eji nye ya mmịị eji bi ya mmịị ahụ ji eji aka ya welaa ya iwela ya wụ ihe na-egosi na nwaanyị ekwele di ọ bụrụkwanụ ma ọ chọghị sị agaghị m aga ihe ọ ga-eme wụ ya ruo n'ime ahịa ya chọta otu nwaanyị ma otu nwoke na-awụ onye ebe ahụ wuru udu ahụ were ya nyere ya onye dị otu so ya wuru udu ahụ jee jee mee ya otu ahụ onye ọzọ were ya jee ya weghachi ya gosi na na nwaanyị ahụ ajụla sị ọrịbe ka a na-alụ ọ wụ azịza n'okwu ahụ kama nwaanyị akwụrụla ụgwọ isi nwaanyị oo nwaanyị agabala isoro di ya a ga-akpọrọ ya na-ala n'oge- n'ụbọchị echi ahụ a ga na-akwụcha ụgwọ nwaanyị onye ọzọ ga-adọrọ ya onye ọzọ echi ahụ ka ah, ihe bụ nwaanyị wụ- wụpụta wụ- wụ- ga- ga- nọ echi ahụ kwado ka ndị ga-ebe akwa ebe- ga-ebe ebe because ihe ahụ wụ akwa obiọma nwaanyị na-ebeghị ụdị akwa ahụ ga-ama na ọ hụhụ ụmụnne ya n'anya ọ hụhụ nna ya n'anya ya esi n'ụlọ nne ya na nna ya bịa kwụkwasị onye ọzọ mgbe ahụ so ọ wụ a na-aga ka ahụ gwa m nwere n'obi ọma ga-ama gị ga-ahụ ihe nne gị hụrụ hụkwara ihe nna gị hụrụ gawa ebe ahụ ihe e ji obiọma kpọrọ ya na mme ọhịa Igbo amaka. Ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, unu anụna nụ ya. Usoro esi alụ nwaanyị n'omenala Igbo. Amaghịkwa m ya ruo n'oge a na. Mana dịka o si kọwara anyị ya, ama m na ị ghọtala ya na ị matakwala na usoro eji alụ nwaanyị n'omenala Igbo. Chief Ndewo. Ndewo. Ị gbalịala dịka i si kọwara anyị usoro eji alụ nwaanyị n'omenala Igbo. Ndewo.